Bhuel, hmm, cuirfidh mé an micreafón ar siúl anseo. Tá, níl fhios agam céard a rinne mé leis an pictiúr ach tá sé athraithe. Tá mé ag iarraidh caint inniu faoi na hionsaithe. a tharla ar an 11ú Meán Fómhair 2001, i Nua-Eabhrac, Shanksville agus sa Phentagon, agus tá mé go háirithe ag iarraidh caint faoi na teoiricí comhcheilge atá amuigh ansin. faoi na hionsaithe. Agus tá mé ag déanamh seo mar léigh mé le déanaí an paimfléad a chuir Gary Bannister amach, an múinteoir Gaeilge as Baile Átha Cliath. ag maíomh gurb é rialtas Mheiriceá ba chúis leis na hionsaithe, ar shlí amháin nó ar shlí eile. Deir sé sa deireadh. gurbh iad daoine taobh istigh de rialtas Mheiriceá féin a d'eagraigh agus a chuir an aonú lá déag i gcrích lena n-aidhmeanna calaoiseacha míleata a chur chun cinn. Is líomhain sách tromchúiseach. é sin. Agus níl fhios agam an féidir liom aontú leis. Agus tá roinnt fáthanna nach féidir liom aontú leis. Fáth uimhir a haon, ní dhóigh liom go bhféadfadh, go bhféadfaí comhcheilg mar sin fanacht ina rún le cúig bliana déag anuas. Ionas go n-éireodh leis an gcomhcheilg seo, bheadh ar an FBI agus an CIA, Bheadh úinéirí na dtúr trádála, bheadh an t-aerfhórsa, bheadh United Airlines agus American Airlines, bheadh an t-uachtarán, an leas-uachtarán agus na baill eile den rialtas. istigh sa chomhcheilg seo. Agus ní dóigh liom i ndáiríre go bhfuil sé réalaíoch go bhfeadfadh an méid sin daoine a bheith páirteach i gcomhcheilg chomh mór sin gan duine acu a theacht amach leis an bhfírinne. Anois, is cinnte gur tháinig Cogadh na hIaráice amach as an rud seo mar iarmhairt. Agus tá ceisteannaí amuigh, ceisteannaí féaráilte amuigh, ar úsáideadh na hionsaithe seo mar leithscéal inruathar. Sílim gur úsáideadh. Sílim, ach sílim ag an am ceanna gur tharla an dá rud neamhspleách ar a chéile. Sé sin, má tharla na hionsaithe agus má tharla an t-inruathar san Iaráic, ní hionann sin agus a rá go ndearna an rialtas céanna iad. Tá roinnt fíricí ar eolas againn faoi na hionsaithe nach féidir a shéanadh. Uimhir a haon, bhí na sceimhlitheoirí seo ann idir naoi nó deichniúr, níl muid cinnte. Agus tá muid cinnte freisin gur fhuadaigh siad. eitleáin paisinéara as Boston agus Newark. Tá muid cinnte leis gur eitlíodh dhá cheann de na ceithre eitleáin isteach ins na Túir Trádála. agus mar bharr ar sin tá muid cinnte gur thuairteáil ceann aca i bPennsylvania agus gur thuairteáil ceann eile sa Phentagon. Anois, agus is anois a thosaíonn na ceisteanna. Eh, mar admhaím agus aontaím go bhfuil go leor lochtanna sa sa chur síos oifigiúil ar na hionsaithe. Tá fadhbanna leis an amlíne agus tá fadhbanna leis an fianaise. Ach mar sin féin, ní hionann sin agus a rá gurb é rialtas Mheiriceá ba chúis leis na hionsaithe. Go cinnte, tá eilimintí áirithe de rialtas Mheiriceá taobh thiar de chlúdú suas de shaghas éigin. Ach tá an clúdú suas sin sách soineanta i gcomparáid leis an méid atá curtha i leith an rialtais. Mar shampla, deirtear, deireann cuid mhaith innealtóirí gur nach féidir gur tharla na hionsaithe ar na túir arda, ar na spéirthí, mar a tharla. Ach muna bhfuil muide. munar féidir linne ár súile a chreidiúint agus munar féidir leis na mílte a bhí ann in Manhattan agus New Jersey agus a chonaic na heitleáin sin ag eitilt isteach sna túir. Ní féidir linn tada a chreidiúint. Tá fadhbanna leis an gcur síos. An fhadhb is mó ná an fhadhb innealtóireachta. Deir go leor innealtóirí nárbh fhéidir do na túir titim mar a thit siad. faoi imbhualadh na n-eitleán, agus tá an ceart acu faoi sin. Má tóigeadh na túir sin mar a dúradh gur tóigeadh iad, le cruach agus le concréid, láidrithe. Ní, ó, tá mé ag iarraidh anois an focal áirithe a lorg anseo ar cheart a bheith agam agus nach bhfuil agam ach sílim go bhfuil sé agam cheana féin. Treisithe, by dad. Ní B'in air sin. Coincréit threisithe. Má ghlacaimid gur tóigeadh na Túir Arda as coincréit threisithe agus as cruach, díreach mar a dúradh, ba dheacair. go dtarlódh an tubaiste mar a tharla, mar tá an ceart ag na hinnealtóirí, bheadh deacrachtaí ann na foirgnimh sin a fheiceáil tite. Ach thit siad, e. Cad mar gheall air seo? Tugaimis faoi nárbh fhéidir. nár tóigeadh na túir a leath chomh láidir agus a cheap daoine, nárbh fhéidir gur gearradh coirnéil, caithfidh mé é sin a lorg freisin, is ea, cárbh. Cá bhfios nár gearradh coirnéil go tubaisteach agus nár tóigeadh na túir a leath chomh láidir agus a cheap daoine, agus in áit cruach agus coincréid treisithe, ní raibh ann ach iarann agus suimint. Anois cad déarfá le, i mbualadh le scairdeitleán. Thuitfeadh na túir sin go cinnte. Agus mar sin nárbh fhéidir nach bhfuil ann ach go bhfuil an rialtas ag clúdú suas chomh suarach agus a tóigeadh na foirgnimh sin. Agus dála an scéin, scéil, eh, mhíneodh sé sin titim foirgneamh uimhir a seacht freisin. Ceann de na rudaí is amhrasaí faoi na hionsaithe ná foirgneamh uimhir a seacht agus mar a thit sé. Mar tá an ceart ag na daoine, tá gach cuma ar thitim an fhoirgnimh sin a.

foirgneamh sin trí thitim an dá thúr ard? Cá bhfios céard a tharlódh? Tá seans mór maith, sílim, go dtitfeadh an foirgneamh sin as a sheasamh. Anois, tá cupla pointe eile freisin. Má thit

Ach nach cuma dá dtitfeadh dhá scairdeitleán mar a thit, mar a dúradh linn, ceann amháin i Shanksville, Pennsylvania agus ceann eile sa Phentagon, bheifí ag súil le codanna den smionagar a bheith faighte. ach fíorbheagán den smionagar a tháinig slán as, agus tugann roinnt de na teoiriceoirí comhcheilge le fios gur fianaise é seo nár bhuail eitleán nár thuairteáil eitleán in aon chor. Ní chreidimse sin. Séard a cheapaimse gur tharla ná tar éis na n-ionsaithe i Nua-Eabhrac bhí a fhios ag na húdaráis cheana féin go raibh dhá eitleán eile ar a laghad fuadaithe agus ag déanamh a mbealach ar Nua-Eabhrac agus Washington. Nó b'fhéidir go raibh an dá cheann ag tabhairt ar Washington. Agus nuair a fuair siad é sin amach, chuir siad na heitiltí sin as a spéir, le diúracán de shaghas eicínt. Dá dtarlódh sé sin, Ba leisc leis an Rialtas é a admháil, cinnte, ach bhí fhios acu cheana féin go raibh na paisinéirí sin marbh, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile bhí na paisinéirí sin marbh. Tuige nach gcuirfí go talamh iad faoin tuath. D'éirigh leo i gcás Shanksville, Pennsylvania, cuireadh an t-eitleán sin go talamh agus. Cuireadh an smionagar i bhfalach ionas nach mbeadh fianaise ann go raibh diúracán i gceist. Tharla an rud céanna, déarfainn, sa Phentagon, ach amháin gur éirigh leis an eitleán an foirgneamh a bhaint amach. Ach sin mo thuairim. gur cuireadh an t-eitleán go talamh sula raibh sé in ann an foirgneamh go léir a bhualadh, agus arís cuireadh an smionagar i bhfalach. So, sin é mo thuairim, go bhfuil clúdú suas i gceist, ach ní clúdú suas é ii, mar bhí rialtas Mheiriceá páirteach san ionsaí ach go bhfuil náire orthu, uimhir a haon, gur tóigeadh na túir trádála chomh suarach sin agus, uimhir a dó, go raibh orthu an dá. scairdeitleán eile a chur as a spéir le foréigean. Ní féidir liom aontú le teoiric comhcheilge a chuireann i leith rialtas na Stát Aontaithe go raibh baint acu le eagrú na n-ionsaithe. Uimhir a haon, tá sé ró-chasta agus uimhir a dó, bheadh an iomarca daoine páirteach sa chomhcheilg. Níl sé réalaíoch. Dá mbeadh rialtas Mheiriceá ag iarraidh rud a eagrú. D'fhéadfadh siad buama a leagan sách éasca ag bun na dtúr ard sin nó d'fhéadfadh siad roinnt eitleán a chur go talamh thar lear. mar a rinneadh cheana, mar a rinneadh cheana. Ach chun an dá thúr seo a leagan, ní dóigh liom go bhféadfaí é a dhéanamh go rúnda. Ach mar a deirim, níl ansin ach buille faoi thuairim, agus aontaím go huile is go hiomlán leat. go bhfuil lochtannaí ins an tuairisc. Ach sin an méid agus ní fheadar anois cé chomh fada agus a bhí mé ag taifeadadh ach cuirfidh mé níos mó suas nuair a bheidh an seans agam. Caithfidh mé imeacht abhaile anois. So, guím rath Dé oraibh go léir agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar.